ndị be anyị ekenena m ụnụ aha m bụ akụnya gazie nwanne mmadụ Andy Uba nwa ya nwaanyị nwa ya nwaanyị nụrụ di e wee nọrọ na abuja mee ego nya bụ ada ya nwaanyị nọrọ na abuja gbaa nkwụ ya nya bụ ife wee bụrụ ife anya mmiri nya bụ ife wee bụrụ ife ịchụ afa nwanne mmadụ ị na-eme mmemme kaba arụ fụ na niile eze akwalite nya bụ ejimmara anyị nwa bụ ndị Igbo ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na ọtụtụ ndị na-eme ife na-ajụghị kedu usoro esi eme ihe a ọtụtụ ndị na-eme ife na-achọghị ịma kedu the original way esi eme ihe a kedu ntọala esi eme ihe a ọtụtụ ndị na-emezi ihe na nke ikpeazụ a maka na ha fụrụ na okeke mere maka na ha fụrụ na okafọ mere achọzie ka ha mekwa ya otu ahụ okeke si wee mee maọbụ otu okafọ si wee mee nwanne mmadụ ọ bụ eziokwu na mmadụ ama agwa gị ebe ị ga-anọ ri ego gị ma ọ bụ otu ị ga-esi ri nya bụ ego nya bụ ife wee bụrụ ife ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu maka ya nwanne mmadụ e nwere ife kpatara na ị chọọ ka a rụọrọ gị ọrụ mmụọ dị anya ma ọ bụ ka a rụọrọ gị spiritual work dị anya nwanne a gwa gị gị gaa kpota aja dị na be nna gị a gwa gị gị gaa kpota aja dị n'ebe afụ i si eteta ụla nwanne o gosiri na ike dị n'ala nwanne o nwere ife kpatara na a na-anụ nwaanyị agbasa mmanya na ana mmanya izizi ahụ a ga-agbanye na kọpụ agbasa nya bụ mmanya na ana o gosiri na ike dị na ana nwanne mmadụ mmemme ọbụla ị chọrọ ime ihe ọbụla ị chọrọ ime gbaa mbọ fụ na ị na-akwado ejimmara anyị nwa bụ ndị Igbo gbaa mbọ fụ na ị na-akwado ejimmara gị ọ dị mkpa tupu ị mee mmemme nwanne mmadụ buru ụzọ jụọ ese kere otu esi eme ife a kere usoro esi eme ihe a emena na okeke mere emena na okafọ mere ife a nwanne anyị nwoke bụ Andy Uba mere iru a na-atọ nwanne i chekie ya ọfụma nwanne mmadụ ị ga-afụda na ego ahụ ị na-emefu na nya bụ township ego ahụ ị ga-akwụ ebe afụ na ego afụ ị ga-eji kwụọ ndị nchekwa ga-echekwa gị ebe afụ na iwere ihe gbata n'ogbe gị iwere ihe gbata n'ebe afụ a mụrụ gị nwanne mmadụ na nya bụ ego na ị ga-enwe chenji na ya bido na-akwado ejimmarụ gị bido na-akwado ejimmarụ gị ọ bụ eziokwu na mmadụ ama agwa gị otu ị ga-esi rie ego gị ọ bụ eziokwu na mmadụ ama agwa gị ebe ị ga-anọ rie ego gị mana enwere ihe a na-akpọ omenana enwere ihe a na-akpọ ejimmarụ mgbe o ruo n'ime that ejimmarụ ahụ nwanne gbaa mbọ fụ na i soro usoro esi eme ihe enwere ife dị iche n'imere wedding wedding abụrọ omenana igbo ị nwere ike ịnọ ebe sọrọ gị mee nya bụ wedding mana ị fụrụ o ruo na nke ime ego nwaanyị na o ruo na nke ịgba nkwụ nwaanyị nwanne mmadụ gbaa mbọ fụ na ị nọ n'ogbe ahụ a nọ wee mụ gị gbaa mbọ fụ na ị nọ okirikiri ebe afụ a nọ wee mụ gị wee mee nya bụ mmemme ọ dị mkpa ọ dị ezigbote mkpa ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chi ya zelu nwanne mmadụ tụsara m ozi ya ekwuru m ya gazie aka m bụkwa akụ ya gazie nwanne mmadụ ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị dịka ị na-eme nke a daalụ m